I am not happy with your post because the post you are giving to us will bring a disaster while the time is not yet. General, the post ị na-egosi anyị ga-ebute nsogbu mgbe oge na-ezubero. Post ị na-esendịla anyị display onwe gị in midst of your group. in number of oke unu ha enwere ihe ọ ga-eme to the federal level because ị dị anyị so much mkpa general ị ka nọ na good position to train other guys ị ka nọ in a very good position to teach a lot of people

call them department department eastern security is different na na na uh, okay ihe kpọrọ ya the na Biafran armies and whatevers 5800 men 426 women

The training is what we need. Acquire more ammunition. Hid it underground. Acquire more ammunition. Hid it, my brother. Ibute ngwa ọgụ ụfọdụ na-ezoro anyị anya ka anyị wee nwee ike succeedie. Trainụrụ anyị more men. Don't disclose your location. Things eji mara gị. You can be a spy while you are doing your training. Afọ ọnụ ị hapụrụ bụ one of your identity. Shave it off. You cannot be more uh, popular than Gaddafi. When the Gaddafi time reach, ọ kpụrụ isi kpụọ afọ ọnụ ya ka o wee penetratie ebe ọ chọ. All his enemy bụkwa his best friend and the people involved kpọrọ ndị Amerịka sị ha neenụ onye unu na-achọ na ọ kpụrụ isi kpụọ afọ ọnụ ya. Nke mbụ too, nke ịbụọ too, ọ hapụzie ya akpụ akpụ within that four months unu na-achọ ya. isi ya niile too nee ka ọ dịzi afọ ọnụ ya too na ọ nya nwa dị ihe a Amerịka kwuru na ọ bụ ebe uto no- no- no- nọ Saddam Hussein dị ihe anwa biko general biko general ana m ayọ gị you are still important to us so mr general biko achọrọ m ka ozi a jekwuo odogwu eji mara obodo na-eweta this advice ka o si metụ m ka m si and be a long time I've been worried about you anyị enwego some tough men like you mana some of them was wasted and ha nwere more to do enwere talented men among Biafrans ihe m ji wee rụtụrụ ya aka Palestinian na ha rụrụ ihe a for nine months intelligent na-apụta now for good nine months ka ha rụrụ ọrụ a no social media network because in Israel na-emonitor ihe niile not even a phone call monitor Israel hapụrụ ihe niile a monitor ya but these people could able, could able to do this for nine months execute ya na even without minding na the consequences ya-apụta n'ime ya na a ga-edemolish palestinian na a ga wipe part of them na the map but yet they plan for nine months mr general biko i'm calling on you odogwu na-akpọ gị ọ mụnwa people should share this to get to odogwu bụ general people should share it ka o reachie to onye ahụ bụ ogbu onye mgbe ndụ na-agụ ya people should share this ka o reachie to that man bụ ọzọ igbo ị dị anyị mkpa i want you to stay back drop the camera continue doing underground work train more men we need to have 5000

ka anyị hapụrụ gamble na anyị na gamble we need to sit down and train the people kwesị ka a train n'ime platform each and every one of us nọ ndị a na-egosicha this video of general i strongly condemn the video i did not condemn the general i condemn the video do the needful but don't show off the video action speak louder than voice the video has nothing to show us it cannot move the seat of government even the more the video na parade the more ka eastern sec- eastern governors na plan without group network abịa na-eme ndị mmadụ attack Hope Uzodimma take off camera eh, eh, helicopter na-abọmbụ imo niile ka ọ gwụ ebe ọ na atụ ala aka o je bọmbụ ebe ahụ maka na o nweghị ihe gbasara o nweghị ikwu ebe a, o nweghị ibe what is our action what is our reaction we need to equip men ka anyị nwee men dị on the ground we need above 5000 men Israel ka Pali- ka Hamas bịa mee ha attack ha si na over 1500 Hamas cross into, into Palis, eh, Israel Israel were the, the, the ready ones attack them call ha for 3000 ọ bụrụ na anyị kwado war with Nigeria na ha hapụghọ Nnamdi Kanu anyị ga- anyị ama eji 1000 face ha ka anyị ama ga-eji 2000 face ha how many men ka anyị nwere each group niile na-eshi ya ihe i ask how many of you ma ka esi eri load mgba egbe tinye egbe na safety gbaa egbe ahụ agba ma ọ ru- dismantle egbe rikọpụla ya tinye oil n'ime when it sees how many of you can carry a bag of 15 kg sand at back and run for 5 minutes ihe anyị na-ekwu dị very important e gbuo ka e nwe ka e si mee attack to general e gbuo more men with him and those people will just die but without training others ọ bụrụ na anyị ka nwere Ikonso on the ground today Ikonso ya-enwe ndị ọ ya dey train ọ bụ na anyị ka nwere ndị ọzọ mbọsị e mere Ikonso attack e nwere other people e me ya na ya attack all of them went e nwere brilliant men nọ in this struggle nwere opportunity to train others we don't need to be displayed gị nwa bụ the general a na-egosi gị every day your men pụta kwụsị ịpụta ilo general anaghị apụta n'ilo anyhow ọ bụ na general pụtazie n'ilo anyhow what will be the next thing to do the the hamas mere israel attack their generals ndị ọzọ nọcha ebe ha nọ the, the boys bu egbe nọ na street the generals na-acontrol ndị bu egbe kwuo sị ceasie fire o nwee ka e si mee general attack na ọ kwa film agwụna na part nke anwa moto ndị ahụ na-edisplay n'ogologo ụzọ ebe a bụ moto anyị eji wee jee ọrụ n'oge ọrụ ruo Israel could not be able to display one vehicle there Hamas na-arụ ya oge set ya moto pụta nine months planning anyị anọọ n'ebe a two years e jide Nnamdi Kanu we could not be able to execute one thing we could not be able to achieve one goal the only thing you can tell me na e nwere news and ihe ka na-eme Nigeria government ka ji wee dị on na-esi ọnwụ a nọkata e kwute maka Biafra maka na a ka nwere ebe ọzọ department ọzọ mmadụ na-akọ maka ya just a nọkata a sị sit at home shakekwa anambra state a kọkwa maka biafra a nọkata ndị other side of nigeria na-asị iro na south east na ha na-eme sit at home on on behalf of nnamdi kanu these are the only thing we can, we can say we have achieved the lawyers could not be deliver nnamdi kanu out the dos cannot be able to keep the house together the men inside the IPOB families cannot be able to hold meeting together. The unit, unit, unit cannot organize themselves and wait for Nnamdi Kanu exit. The, the entire families cannot be able to unite and do one thing for real. Kedu nke unu na-emepụtasị? Each platform ihe anyị na-anụ bụ sọ ọgụ. Anyị anaghị anụ ọgụ Simon, anyị na-anụ ọgụ Ọdịnkemma. anyị a na-anụ ọgụ nke dos a na-anụ ọgụ nke odogwu all these things ka anyị ga na-anụ ọ bụ madam azụka ka anyị na ya na-azọ kitchen anyị na madam ify azọba efere e ji eku rice anyị na-esi epụta papa ejima sị na ya bụ aka odo achọ onye n'ọmụ ka ọ ya-akụ kelu nke anyị mepụtara anyị nụọ ya for 24 months mapedekwa n'elu na-aga o ofu mkpụrụ ihe anyị emegha chief It's very shameful thing na anyị na-edisplay a lot of things si n'aka ndị mba ọzọ but we cannot be able to display our own general ka m na-agwa okwu a ọ mụnwa bụ odogwu e ji mara obodo maka a sị onye e ji mara obodo ya emena njọ i maintain my argument with you stop displaying this video i am not comfortable with it